assalamu alaikum ala an dɛmɛ ayi balimacɛ mamudu sise lo ka bɔ sɔkɔrɔ alhamdulila an sigiyɔrɔ bɛnna new york ma bi ayi bɛ se ka ɲɔgɔn invité ka émission lamɛn an bɛ lɔni bonda le la bi ta ye lɔni dogoni ye inshallah n bɛna kuma fɛn min kan bi a problème bɛ mɔgɔ caman kan ni ɲininkali bɛ mɔgɔ minnu fɛ a kan i bɛ se ka ɲininkali ninnu taper la n bɛ se k'a kalan an bɛna kuma jinaw ani adamadenw olu ya kafoɲɔgɔnya les relations entre les relations conjugales ou les rapports sexuels entre les djinns et les êtres humains

alhamdulila rabil alamin radio samatigila lamɛnbaaw n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye inshallah ne tɔgɔ mamudu sise ka bɔ sɔkɔrɔ n sigiyɔrɔ bɛnna new york ma bi n'ala sɔnna ma bi émission bɛna kɛ n bɛ facebook kan direct aw bɛ se ka ɲɔgɔn invité facebook kan n bɛna kuma jinaw ani adamadenw ya kanuɲɔgɔnya c'est à dire a ya ka kafo a ya kafoɲɔgɔnya jina ni adamaden bɛ se ka furu wa yala olu koɲa ninnu bɛ se ka kɛ cogo di donc ayi bɛ se ka ɲɔgɔn invité walima ka fɛngɛ nin partager parce que a problème bɛ mɔgɔ caman kan inshallah sur facebook bon mɔgɔ minnu bɛ radio samatila lamɛnna aw fana bɛ se ka a fɔ ayi mɔgɔɲɔgɔn ɲɛna

relation sexuelle est ce que tiɲɛ b'a la a kow bɛ kɛ cogo di fɔlɔ ye min ye an bɛna an jigi sɛmɛ alahu taala la k'ala dali an bɛna fo minnu fɔ ala a kɛ an bɛn an sema ka soli kɛ cila kan allahuma sali ala seyidina muhamad wa ala ali seyidina muhamad wa salim o kɔfɛ an foli bɛ lamɛnnibaga bɛɛ lajɛlen ye an'an kanubaga bɛɛ lajɛlen radio samatigila kan kɔmi facebook kan inshallah eh, n ka titiri min fɔ jinaw ni adamadenw ya kanuɲɔgɔnya a bɛ kɛ cogo di ale ni eh, détail minnu b'a la inshallah an bɛn'o détail olu le di sisan donc aw bɛ se ka ɲɔgɔn invité inshallah eh, an bɛna n bɛna kurana haya kelen ta min bɛ suratul rahman kɔnɔ suratul rahman ye sura 55 le ye verset 74 aw bɛ se k'a sɛbɛn alahu taala ko o yɔrɔ la ɔn aridinɛdenw n'u dola aridinɛ kɔnɔ ale alahu taala bɛna ɔn aridinɛ musow di cɛw ma aridinɛ muso minnu bɛ adamaden ma s'u ma jina ma s'u ma donc o kɔrɔ bɛ ko muso ko jina bɛ se ka se muso ma adamaden muso ma komi jina muso ma fana ni a ye nin yɔrɔ faamuya kosɛbɛ nin ye kurana haya le ye a bɛɛ bɛ se ka taa vérifier parce que facebook réseaux sociaux la sisan mɔgɔ caman bɛ kan caman fɔ minnu tɛ bɛnna u sen ma dɔw b'a fɔ ko n'i ka kafoɲɔgɔnya ye i ni fɛn dɔ cɛ o bɛ kɔrɔ gwɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ olu la man ka kɔrɔ min sɔrɔla jinaw le bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔw ye a bɛ se ka kɛ cɛ la a bɛ se ka kɛ muso la donc suratul rahman verset 74 ala ko a bɛna arijinɛmusow di arijinɛ cɛw ma jina ma se minnu ma adamaden ma se minnu ma ala ka limaniya d'an ma donc sisan an bɛna taga ka détail olu di jinamuso jarabila cɛ la a bɛ kɛ cogo di a bɛ se ka mun se adamaden cɛ ma o n'a ɲɔgɔnna ninnu an bɛna kuma o kan ka sɔrɔ sisan ka kuma cɛw ta kan inshallah an bɛna filɛ n'an ka waati jan sɔrɔ adamaden bɛ jarabi mɔgɔ la cogo min na jinaw fana ni bɛ jarabi i la o cogo la ni muso bɔla ile yɛrɛ ɲa b'a la mɔgɔw bɛ ka file fiyɛ i la k'i bɔ i ye cogo cɛ ka ɲi walima i ka dɛrɛke min don o diyala mɔgɔw ye jinaw fana ni bɛ dugu kɔnɔ o bɛ se ka jarabi i la o cogoya la donc komi fanga bɛ olu la se bɛ olu ye ka tɛmɛ adamaden ka cogoya dɔ la o bɛ se ka don adamaden na u tɛ ɲininka o tɛ fɛn kɛ fo ni latanga ka kɛ mɔgɔ min bolo ka bɔ alahu taala yɔrɔ yɔrɔ la donc jina ni jinacɛ ka ɲabɔ muso fɛ a bɛ se ka kɛ jinacɛ kelen ye komi a bɛ se ka kɛ jinacɛ siyamanba ye minnu bɛ ɲabɔ muso kelen fɛ tuma dɔ la aw bɛ mɔgɔ gwɛrɛw le ɲada ta ka na i ma mɔgɔ minnu dɔw ta bɛ kɛ u lɔnbagaw ye dɔw ta bɛ kɛ olu yɛrɛ ka mɔgɔ min ye n'a diyala a ye filimuw la walima kɛnɛ kan n'a diyala i ni ye dɔrɔn olu bɛ se k'olu lɔn ka olu ɲada ta ka na bon ni jina n bɛ jinacɛw ya kuma le la ani adamaden musomanw olu bɛ olu bɛ relation kɛ cogoya min na n b'o ko le kan sisan pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamuya donc ni jinacɛw le nana ɲabɔ adamaden musoman fɛ a bɛ se ka na a ma sugo la ka na bɔ ni muso ye a bɛ se ka kɛ sababuya ye ka ko siyaman ɲagami muso ma dɔw wele wele ko mari de nuit donc a bɛ dɔw y'a furu ko gɛlɛya a bɛ dɔw y'a den ko gɛlɛya a bɛ dɔw garijɛgɛ tiɲɛ a bɛ dɔw ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tiɲɛ parce que ça dépend i ni jinɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ ni jinɛ kafiri sugu dɔ de bɛ a tɛ fɛ fiyewu k'i adamaden ɲɔgɔn yɛrɛ ye se i ma walima o ye ɲɛbɔ i fɛ a tɛ sɔn fiyewu k'i ye furu jinɛw bɛ se k'o kɛ f'u ye mɔgɔ le ɲini mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ ka jinɛw gbɛn alhamdulilayi anw b'o le kɛ mais jinɛ gbɛn sira caman bɛ yen a dɔw ye sitana siraw ye a dɔw ye ala siraw le ye anw bɛ ala siraw olu le kan donc sisan ni jinɛ cɛ ɲɛbɔla walima jinɛ gurupu dɔw ɲɛnabɔla adamaden musoman fɛ a bɛ se ka o latanga ka bɔ furu ma muso i b'a ye a cɛ ka ɲi a ko bɛɛ lajɛlen dafanin bɛ mais a tɛ ka se ka furu o bɛ se jinɛw bɛ se k'o kɛ u b'a kɛ cogo di n'olu bɛ bɔla ni muso ye ka ban a ye fana ni jinɛ bɛ se ka adamaden musoman furu a furu bɛ kɛ sugo la tuma dɔ la fana ni n'a tɛ fɛ k'i ye furu ni cɛ cɛ bɔla i kɔ ale bɛ t'a yɛrɛ yira cɛw la sugo la k'o cɛw kɛlɛ a bɛ se ka cɛ y'a fɛn dɔw tiɲɛ a bɛ commencer ka cɛ y'a ko caman ɲagami donc ni cɛ le k'o ye sisan an ye mɔgɔw b'o le wele ko nɔrɔ ko muso nɔrɔma de bɛ nin ye k'a nɔrɔ man ɲi donc jinɛw de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ nɔrɔ jugu ye tuma dɔ la i bɛ se ka kɛ nɔrɔ ɲuman ye olu y'a dɛmɛ bolo dɔw fana ni ma parce que mɔgɔ caman bɛ yen n'i m'a yɔrɔ faamu i bɛ sɛgɛn kosɛbɛ muso caman bɛ yen sisan ni jinɛw ka don u la ka ayi lɔgɔ bɔ adamaden ɲɔgɔnw la la a bɛ kɛ jinɛ in ta ye sisan jinɛw bɛ se ka dɔw furu kɔmi y'a fɔ cogoya min na ka walima a bɛ to k'a bɔ ni musow lugu ye dɔw ta bɛ caya n'a tɔ tuma dɔ la jinɛw bɛ na muso ninnu ma tɛnɛn su ani juma su o de bɛ caya mais wagati dɔw la a bɛ se ka caya ka tɛmɛ o kan ni muso yɛrɛ ma latanga ɲini ka bɔ ala yɔrɔ o de kosɔn kurana b'a fɔ ala b'a fɔ kurana kɔnɔ ko cila salala alaihi wasalam a fɔ i musow ye a fɔ k'u y'a fɔ u denw ye ee, u ye u yɛrɛ sutura ka sɔrɔ ka bɔ ye min i bɛ muso minnu ye silamamuso o b'a yɛrɛ abiya cogoya min na o cogoya olu de ka ɲi a tɛ comme n'i b'o la ko jina tɛ se ka bɔ n'i ye bari jina bɔ yɔrɔw ka ca jina dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ bangebagaw la ka don denw la dɔw bɛ yen olu bɛ se ka ɲɛbɔ mɔgɔ dɔw fɛ depuis a fitinin dɔw bɛ yen i kɔrɔbayani i ya habiller cogo kosɔn olu bɛ se ka ɲɛbɔ i fɛ mais bi ta kuma fanga bɛna bonya o le kan bi ta titre ye les relations entre les djinns et les êtres humains

walima n'a ɲɛbɔla muso fɛ parce que i taara jinɛtigi dɔ fɛ ka baara kɛ o fɛ olu dɔw bɛ se k'i furu jinɛw ma c'est comme n'i taara jinɛtigi fɛ k'a y'i dɛmɛ k'i bɔ jinɛko problème na a bɛ se ka i furu dɔw b'a fɔ k'o bɛn'i furu jinɛw ma ka sɔrɔ sisan k'a bɛ sɔrɔ ka jinɛw gɛn o ye nɛgɛlikan nin n'a k'i furu a ma dɔrɔn i ya ko ɲagaminen b'o ye donc ni jinɛ nana ɲɛbɔ muso fɛ sisan walima ni jinɛ ka muso le furu walima ni mɔgɔ dɔ le ka uh, a di o, o jina olugu ma furu bolo ma walima dakan bolo ma sisan jina bɛ fɛn caman kɛ pour ne pas que muso ye se ka ɲabɔ cɛ gbɛrɛ fɛ jina bɛ se ka kafoɲɔgɔnya min bɛ kɛ ni muso ye a bɛ se k'o kɛ cogoya la min ka di muso ye a bɛ se k'a yɛrɛ fasikolo yɔrɔ la bonya min bɛ bɛn muso ma a bɛ se ka a yɛrɛ fana ni ka a yɛrɛ fasikolo n'i bɛ maga maga la k'o ladiya muso ye a bɛ jinɛ bɛ se k'o yɛlɛma k'a yɛrɛ yɛlɛma k'a yɛrɛ kɛ o sugu bɛɛ lajɛlen ye jinɛ b'a yɛrɛ yɛlɛma ka star dɔ ɲɛda ta ka na bɔ ni muso ye o bɛ se ka kɛ i bɛ se ka filimu dɔ filɛ sisan jinɛ bɛ o ɲɛda ta ka na bɔ ni muso ye o siraw kan donc ni jinɛw ka muso min furu sisan ni i le adamaden nana bɔ o kɔ k'i b'o furu a b'i kɛlɛ a bɛ se k'i kɛlɛ sugo la comme i bɛ se k'i kɛlɛ kɛnɛ kan mais jinɛ ninnu bɛ muso minnu furu la nin dɔw bɛ olu b'i yɛrɛ furu jinɛw ma jinɛw bɛ dɔw furu ka sɔrɔ u t'a kalama dɔw bɛ a b'olu furu diyagoya la c'est-à-dire o b'a lɔn o bɛ furu nafolo ko ninnu ni fɛn fɛn bɛɛ fɔ n'i taara mɔgɔ dɔ fɛ jinɛtigi fɛ n'a ko i ma k'i ye na ni worogbɛ ye fanigbɛ c'est-à-dire fɛn gbɛgbɛ den saba ou bien den wolonwula n'a sela o la c'est que a bɛ k'i furu jinɛ olu le ma n'a y'i furu la ka ban i ya ko gɛlɛyanen b'o ye a ka kɛ cɛ ye walima a ka kɛ muso ye donc ni o tigi muso nana deri jinɛw ya kanu na sisan o y'a bɔɲɔgɔnya la adamaden cɛ tɛ se ka diya ye tuguni kɔ parce que adamaden cɛman o tɛna se k'ale satisfait komi jina bɛ a satisfait la cogo min na fɛnkɛ bolo ma euh, kanu bolo ma donc jina ya relation ka bɔ ni muso ye suguya fila lo a damina minnu ma don a kɔnɔ kosɛbɛ olu bɛ kɛ sogo ye quoi mais n'a bɔla o la jina bɛ se ka na mɔgɔ ma kɛnɛ kan muso kan kɛnɛ kan walima cɛ ma kɛnɛ kan ka bɔ n'a tigi ye i bɛ adamaden ye cogo min na a b'a yɛrɛ bila adamaden sawura la ka na a bɛ se k'o kɛ jina fana ni bɛ se ka don adamaden yɛrɛ dɔ la ka na kafoɲɔgɔnya kɛ ni muso ye a b'a f'u ɲɛna ko nin bɛna na nin wagati nin na ale yɛrɛ le bɛ don o tigi la ka na i ma ka na kafoɲɔgɔnya kɛ ni muso ye o o o cogoya la donc c'est comme n k'a nacogo jina bɛ na muso ma cogoya min na kafoɲɔgɔnya ma n k'a nacogo damadamani le fɔ a bɛ se ka na sugo la a bɛ se ka na kɛnɛ kan a bɛ adamaden sawura ta comme a bɛ se ka don adamaden ceux qui veulent appeler là pardonnez attendez après vous allez m'appeler parce que a bɛ n ka fɛnkɛ interrompu la quoi donc jina bɛ se ka na sugo la muso ma ka na kafoɲɔgɔnya kɛ n'a ye kɔmi jinamuso fana ni bɛ se ka na cɛ ma sugo la ka kafoɲɔgɔnya kɛ n'a ye kɔmi a bɛ se ka na kɛnɛ kan jina bɛ se k'a yɛrɛ bila adamaden sawura la ka na bɔ kafoɲɔgɔnya kɛ ni muso ye o bɛ se ka kɛ a bɛ se ka don adamaden gbɛrɛ la et puis o bɛna kafoɲɔgɔnya kɛ ni muso ye soit a bɛ muso ci o tigi ma walima a b'o ci uh, uh, muso ma o bɛ kɛ cogoya min na ni jina nana yɛrɛ yira muso la a b'a fɔ ko i ye taga fan karisa fɛ nin yɔrɔ ye nin yɔrɔ karimasina nin yɔrɔ karimasina na n'i sela i bɛna cɛ dɔ ye a bɛ tan a bɛ tan k'a détail bɛɛ di muso ma c'est à dire o donla muso min na a bɛ o kɛ ten donc n'o tigi sela yen fana ni cɛ min fɔla fana ni a bɛ to k'o ye o tigi cɛlamɔgɔ sisan a bɛ se ka don o tigi la sisan et puis ka kafoɲɔgɔnya kɛ ni uh, musow ye donc souvent a bɛ muso dɔw masɔrɔ den ɲini sira fɛ dɔw bɛ olu bɛ kɛ denko la ni denko gbɛlɛya nana u sɔrɔ parce que denko gbɛlɛya wagati dɔ la komi n k'a fɔ cogoya min na a bɛ se ka kɛ jinaw ya sababu ye ni jina tɛ fɛ k'i ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ se k'i ya denko bali a bɛ muso ya denko bali cogoya min na ni muso ka garijɛgɛ sɔrɔ a bɛ se ka na bɔ ni muso ye ka muso y'a kɔnɔ tiɲɛ a bɛ se k'o kɛ walima a bɛ se ka kɛ wagati min na muso bɛna garijɛgɛ sɔrɔ a tɛ sɔn fiyewu muso ye kafoɲɔgɔnya sɔrɔ ni a adamaden cɛ ye ani kɛlɛ de bɛ na ni muso ni a bɛ kɛlɛ don muso ni cɛ cɛ o wagati o la muso tɛ se ka sɔn i t'a fɛn na ee, ee, kafoɲɔgɔnya ma o wagati la fiyewu fo n'o wagati tɛmɛna a tɛ se ka den sɔrɔ wagati min na donc a bɛ se ka sɔn i la mais o bɛna kɛ i tɛna se ka den sɔrɔ n'a ye donc n'a ye ka jate minɛ ni jina bɛ muso o muso n'a bɛ sugo sɔn ka kafoɲɔgɔnya ye ani cɛw cɛ o kɔrɔ le ko jina cɛ le b'a fɛ ni i furulen bɛ o i ma furu i jija a ye o gɛn ka bɔ i kɔ ka sɔrɔ k'i ka kow la nɔgɔya n'o tɛ a bɛ ko caman ɲagami mɔgɔw ma mais a bɛ muso ninnu caman nɛgɛ ni sira min ye o bɛ fɛn caman de yira musow la o bɛ se ka muso nɛgɛ ni wari ye kɛnɛ kan kɔmi sugo la jina bɛ se ka wari di mɔgɔ ma kɛnɛ kan i bɛ wuli i bɛ koronkisɛ i bɛ se k'o ye i ka so kɔnɔ kɔmi i bɛ wuli i bɛ se ka wari ye i ka so kɔnɔ jinaso min bɛ yen wa a bɛ se ka wari suɲɛ ka na d'i ma donc dɔw bɛ yen a bɛ se ka koroni fili lɔni walima cɛncɛn filɛli lɔni di dɔw ma ka ban tuguni kɔ ka taa don mɔgɔ dɔw la wari allo ah, vous m'excusez hein, mɔgɔ dɔw bɛ n wele ka n ya fɛn tigɛ tigɛ quoi donc olu bɛɛ lajɛlen bɛ se la kɛ la quoi uh, sisan ne nana don muso la ka eh, muso su ka taga cɛ dɔ ma walima n'a ye ka a nɛgɛ ni wari ye o bɛ se ka kɛ a bɛ dɔw nɛgɛ fana ni ni sanu ye o bɛ diɲɛ masiri ninnu caman ta fana ni ka muso caman nɛgɛ ni a ye quoi donc ni k'olu fɛn ninnu ye sugo la ko an bɛna nin d'i ma n'i sɔnna an ta la an bɛna nin d'i ma n'i ka nin kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka dɔ ye pousser fo olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sunguruba ye jinɛ bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen kɛ jinɛ sitanɛw o bɛ don dɔw la fana ni olu tɛna se ka nege sɔrɔ ni adamaden cɛ ye fo a bɛna se yɔrɔ dɔ la olu bɛ kɛ jɛgɛ ye komi homosexuel ninnu bɛ cogoya min na les euh, euh, pédé ninnu ni fɛn ninnu souvent jina dɔw bɛ se ka don dɔw la ka dɔw pousser ka i bila la quoi o de kosɔn wagati dɔ la mɔgɔ ninnu caman bɛ yen a ye tɛ a ye hakili kan kosɛbɛ parce que lɔni ani hakili o tɛ kelen ye i bɛna mɔgɔ dɔ y'a karannin bɛ doctorat ni fɛn ninnu b'a bolo mais a bɛ taa ko dɔ kɛ mɔgɔ hakilima tɛ sɔn ka ko minnu kɛ souvent jinɛw bɛ se ka dɔw pousser ka taa olu don fo o la parce que a tɛna diya sɔrɔ ni adamaden cɛ ye walima dɔw bɛ yen olu tɛna diya sɔrɔ ni adamaden muso ye olu bɛna a ya diya ye k'o bɛ a ye cɛ ɲɔgɔn ne la walima o b'a ye muso ɲɔgɔn na donc jina bɛ se ka adamaden pousser ka taa bila fo o fɛngɛw la e, jɛgɛya la dɔw k'o ma ko homosexuel bon tɔgɔ sugu ka siya a la quoi donc ni jina nana don bɔ muso don muso la sisan ka muso bila sungurubaya la c'est à dire ale yɛrɛ tɛ k'a yɛrɛ kalama a fɛ a bɛ a ya nege sɔrɔla o le la a fana ni bɛ se ka waritigiw ci a tigi ma fana ni ka taa don waritigi dɔw la minnu bɛna na bɔ n'a ye ka wari d'a ma k'a tɔ encourager o fana ni bɛ kɛ la donc olu bɛɛ ye sitana siraw le ye n'i sɔmina i yɛrɛ ma o la fo i bɛ mɔgɔ le ɲini mɔgɔ min bɛ a sira kan olu bɛ se k'i dɛmɛ k'i bɔ a la n'ala sɔnna ma ne bɛ olu caman kɛ ni ala ya dɛmɛ ye ni mɔgɔ min ka n wele n'a b'a a n'a bɛ a problème na mais i kana n wele sisan mɔgɔ min bɛ radio lamɛn na ou bien fɛngɛ la ok a bɛ se ka n ya numéro sɔrɔ sur euh, Facebook walima a bɛ se ka n ya numéro sɔrɔ sur YouTube ou bien Google parce que ni ka n ya numéro di sisan mɔgɔ i kana ban ka weleli damina ka n ya eh, eh, direct nin cɛn quoi ala faamuya ko ɲuman d'an ma donc je suis en direct euh, sur radio samatigila radio samatigila a bɛ lamɛn a bɛ se ka a bila a ya téléphone kan comme facebook bɛ cogoya min na walima euh, youtube bɛ cogoya min na i bɛ se ka radio samatigila bila a ya a téléphone kan o cogo la donc ni i k'o kɛ i bɛ se ka radio samatigila lamɛn wagati bɛɛ lajɛni mais actuellement n bɛ facebook fana nin kan en direct comme mɔgɔ minnu bɛ n suivi la i bɛ se ka partager parce que n bɛ sujet min kan nin a problème bɛ mɔgɔ caman ba le la mais o tɛ ka se k'a ɲɛ ye i bɛ muso dɔw ye mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ ma ko a ye banni bɛ furu le ma k'a sɔrɔ jinaw le kɛni bɛ k'o mina k'a ye hakili yɛrɛ k'a ye ni bɔ adamadenw kan k'a ye ni to olu eh, olu jina dɔrɔn kan donc olu siguya ninnu bɛ se k'a masɔrɔ aw bɛ kafoɲɔgɔnya min kɛ ni muso ye muso b'o o diya le sɔrɔ ka tɛmɛ adamaden kan o bɛ se ka kɛ sababuya dɔ ye a fana ni bɛ se ka kɛ ni cɛ cɛ le bɔla muso kɔ k'a bɛna furu a bɛ taa k'i ya baara kow ɲagami ka ban ka taa don mɔgɔ dɔw la minnu b'i kɛlɛ k'i ya diyankɔrɔ ko kow bɛɛ lajɛni ɲagami donc n'o kɛla dɔrɔn i bɛna jate depuis n ka bila muso nin kɔ n ya kow ɲagamina donc c'est pas la peine ka a koɲa poursuivi hali muso dɔw bɛ yen bɔli yɛrɛ ko tɛ dɛ n'i k'a ye ko fɔ tolonbolo ma ko vraiment ɲabɔla i fɛ n bɛna nin kɛ n bɛna nin kɛ n'i k'o kɛ dɔrɔn c'est fini jina dɔw bɛ olu ya keleya ka bon a b'i bila i kɔ k'i ya ko bɛɛ lajɛlen ɲagami o le kosɔn alawutala ko ko an kana madon jɛnɛya la ko jɛnɛya ye fɛn min ye fɛn cɛjugu dan don donc a bɛ mɔgɔ caman masɔrɔ o le fɛ dɔw ya ko caman ɲagaminen bɛ jɛnɛya ko nin de kosɔn souvent hali n'i ma a kɛ ni jina bɛ muso min kɔ n'i k'a kofɔ dɔrɔn a bɛ bila i kɔ o sira o kan donc an bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛ kɔrɔsi mɔgɔ dɔw bɛ yen muso dɔw bɛ yen olu furunin bɛ jinaw ma u bɛ se ka den sɔrɔ ni jinaw ye jinaw ka diɲa kɔnɔ quoi den bɛ kɛ mɔgɔ dɔw bolo ni jinaw ye jinaw ka diɲa kɔnɔ bon a faamuya bɛ gwɛlɛya mɔgɔ dɔw ma mais fɛn minnu lo euh, c'est rare que n bɛ na ni a sujet ye mais a bɛ se ka kɛ quoi voilà donc euh, mɔgɔ muso dɔw bɛ furu jinaw ma komi cɛ dɔw fana ni bɛ se ka jinamusow furu mais n bɛ ka kuma musow ta cas le kan sisan ka caya kɔfɛ an bɛna cɛw ta ta a bɛ se ka empêchement minnu don cɛya koɲa la o n'a ɲɔgɔnna ninnu donc ni jina ka wari d'i ma n'i sɔnna wari la walima ka koronnin d'i ma walima ka lɔnniya dɔw d'i ma n'i sɔnna olu la k'a fɔ ko i bɛna olu ta baara kɛ tuma dɔ la a fanba bɛɛ laban ye labanko juguya le ye parce que a bɛna layirukan min f'i ɲɛna a damina la o bɛna nɔgɔya nka a bɛna se yɔrɔ la i tɛna se ka layirukan ninnu fa a dɔw bɛ se k'a bɔ eh, saraka fitinin na walima ka taa fo adamaden saraka yɛrɛ la k'i den di walima i ya mɔgɔ di donc eh, bi ta tɛmu ye o le ye n kumana musow ya relation ni jinaw ta kan donc n bɛna kuma cɛw ya relation ani jina musow le kan sisan inshallah donc aw bɛ se ka fɛn nin partager et puis fana ni ni question bɛ mɔgɔ min fɛ o bɛ se k'a taper là ni n ka question nin ye n bɛna se ka question n bɛ se ka min jaabi n b'a f'i ɲɛna ko n bɛ se ka jaabi donc n k'a lɔn mɔgɔ caman bɛna ɲininkali min kɛ i b'a lɔn di ko jina jina muso caman bɛ se ka ɲininkali min kɛ i b'a lɔn di ko jinacɛ b'i fɛ donc a tagamasiriw ka ca i b'a lɔn sugobolo ma ko jinacɛ b'i fɛ yo min ka kurana haya min fɔ ni suratul rahman kɔnɔ verset 74 voilà donc dɔ bɛ se k'o tɔgɔ filɛ k'a lɔn ko jina bɛ sela bɔla ni adamaden uh, musow ye quoi sisan i bɛ se k'a lɔn sugobolo ma n'i bɛ to ka sugo k'a ye relation sexuelle le bɛ i ni i ni cɛw cɛ sugo bolo ma ça veut dire que jina dɔ bɛ i fɛ donc jinaw catégorie ka siya uh, dɔw caman bɛ yen minnu ye kafiri ye a bɛ komi adamaden dɔw y'a kafiriya ka jugu dɔw ta man jugu dɔw ta bɛ cɛma donc mais tagamasire tagamasire de b'a la i bɛ se k'a lɔn cogoya min na eh, minnu y'a kafiriya fanga ka bon bon ne bɛ se k'olu lɔn sugo bolo ma quoi ni mɔgɔ ka y'a sugo fɔ n ɲɛna sugo bolo ma inshallah n bɛ se k'a lɔn jina catégorie min bɛ a tigi bolo la o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n bɛ se ka o kɛlɛ o cogoya la bon souvent a man di n ye ka détail ba sugu dɔ di mɔgɔ dɔw kan'a lamɛn et puis ka taa mɔgɔ gbɛrɛ nɛgɛn n'a ye voilà sinon ni mɔgɔ mɔgɔ sugola k'a ye banba ka banba ye sugo la o b'a yira ko i bɛ jina kafiri masaw le bolo quoi jina minnu bɛ masaya bon na a y'a fɛngɛ kɔnɔ c'est comme i bɛ o o groupe le la donc olu kɛlɛ ka gbo olu y'a ko i ka gɛlɛn fo i bɛ i sigi ayi kama wagati dɔ de la ka ayi kɛlɛ donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ sugo la banba la walima sama dɔw k'a ma ko senba o n'a ɲɔgɔnna ninnu a différent damadamanin bɛ yen n tɛ fɛ k'a bɛɛ di ne pas que mɔgɔw bɛ mɔgɔ tromper n'a ye ni i bɛ sugo olu la c'est comme jina masaw le b'i kɔ donc olu dɔw gɛn ko ka gɛlɛn tant que n'a tigi yɛrɛ fana ma telen ka sira mina o kama ladilikan min bɛ se k'a di an balimamusow ma yanani n bɛ don cɛw ta la n'ayi bɛ bɔ a ye jija a ye mɛsiko a ye jija a y'o ye k'o to yen k'a yɛrɛ sutura k'a i kun datugu yanani i bɛ bɔ et puis i bɛ ala daliw kɛ k'i yɛrɛ kalifa ala taala ma ka sɔrɔ ka bɔ inshallah n'i k'o kɛ ala bɛ se k'i lakana ka i latanga ka bɔ jinaw tɔɔrɔ ma donc o kama ni i k'olu kɛ i ka ala daliw ninnu kɛ ala bɛ i sutura ni kana ye sisan olu si tɛ ka se k'i latanga parce que jinaw dɔw bɛ yen olu tolo ka gɛlɛn i bɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ ala sira kan mɔgɔ minnu bɛ taa i bila misi saraka bɔ ni ba saraka bɔ ni fɛnkɛ caman ba saraka bɔ la a bɛɛ t'o ye quoi a caman bɛ yen adamadenya problème caman bɛ i yɛrɛ ni ala cɛ la mɔgɔ caman k'a yɛrɛ ni ala cɛla le tiɲɛ o de kosɔn sitanaw fanga bonyana ne yɛrɛ n bɛ temps ta wagati dɔw la ka video nu caman ba kɛ pour que mɔgɔw ye bɔ sitana siraw kan quoi sinon ɛɛ n tɛ vivre la ni baara nin ye quoi nin bɛ nin tɛ ne bɛ n ka fɛn sɔrɔ o tɛ waso waso ko ye quoi mais comme mɔgɔ camanw bɛ yen an bɛ sitana mɔgɔ caman ye videow kɛla ale ni fɛnkɛw ka mɔgɔw lafili donc alahu taala ka min karifa anu ma fo an bɛ bɔ fana ni an b'an ta fɔ pour que mɔgɔw bɛ se k'a lafaamuya cogo min na donc ne yɛrɛ bɛ zikiri min kɛ o de bɛ salatu ye cila kan camanba salatu camanba donc n'i k'ala dali o la ka ala ye ko min yira i la alahu taala bɛ o yira i la kabini ne fitinin n bɛ salatu kan n bɛ o le kɛ donc n bɛ baara kɛ ni tɔgɔ min ye o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n bɛ o le kɛ ji kan diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ka kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ka n wele n bɛ se k'a kɛ telefɔni na i bɛ ji mina n bɛ dugawu kɛ et puis i bɛ ji min k'a tɔ k'a jɔsi n'ala ya dɛmɛ ye sitana ninnu bɛ taga ni dabari le bɛ dabari bɛ tiɲɛ ni banaw le bɛ ni ala ya dɛmɛ ye se tɛ ne ye se tɛ ji ye se bɛ alahu taala le ye ala bɛ dabari ni fɛn ninnu bɛɛ tiɲɛ mais o bɛ kɛ parce que ne ka layiru le ta ala ye ala fɛn di yan n bɛ i ka diinɛ dɛmɛ ni min ye donc ni n ye wari min sɔrɔ o la n b'o le ta sisan ka diinɛ dɛmɛ n'o ye n ka kalanso dɔ lɔ daminɛ an ya yɔrɔ an ka kilasi saba lɔ ni mɔgɔ ɲumanw ya dɛmɛ ye ni an ya association yan ne bɛ bɔ sokoro le association ya dɛmɛ ye an sera ka kalanso lɔ donc an bɛ dɛsɛbagatɔw fana ni dɛmɛ ni o wari sɔrɔ ye mais an nana a ye sisan silamɛw ya faamuya gwɛlɛyala parce que n'i ko ko ala mɔgɔw tɛ fɛ ka fɛn di o kama n'i ka ne wele ni wari b'i bolo wagati min na i ye n wele o wagati la ni n bɛ fɛ ka baara min kɛ n b'o kɛ c'est-à-dire kana n wele k'a fɔ n ɲɛna ko non wari tɛ yen n bɛ n'i wele kɔfɛ parce que depuis l'an 2009 n bɛ nin de la mais mɔgɔ minnu bɛ n wele dɔw bɛ se k'a f'i ɲɛna ko ne ka wari min don a la k'a bɛ se ka miliyɔn fila bɔ miliyɔn saba dɔw bɛ se k'a f'i ɲɛna k'a ye k'o don a ya kungoya la mais ne k'i wele n'i ko a ma ko i seko ye joli ye dɔw b'a fɔ ko non wari tɛ n bolo donc fɛn min don a tɛ se ka kɛ i ye ten ko wari t'i bolo ni wari t'i bolo ala sira minnu bɛ dali minnu bɛ kɛla olu fɔ la i kan ka temps sɔrɔ k'olu kɛ ka salatu kɛ cila kan ka layilalaw caman kɛ ka latanga ɲini ala fɛ mais n'ile yɛrɛ le ma sɔn ka o temps ta k'o zikiriw kɛ n'i ka mɔgɔ wele yomi anu ko k'i dɛmɛ ala kama an b'i dɛmɛ ala kama mais i kan ka fɛn le di mɔgɔw tɛ ka se k'o le faamu donc uh, o kama wagati dɔw la an bɛ bɔ ka taa baaraw la eh, ka taa an ka diɲɛnatigɛ kow ɲɛɲini parce que denbayatigi le fana b'anu ye alhamdulila an bɛ new york yan eh, ameriki yan eh, alahu taala ka dalakali caman caman kɛ quoi an bɛ se ka ko caman caman kɛ n'ala y'an dɛmɛ ye o fɔkun de bɛ ko mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛ ɲini a ye fana n'i ye se ka i seko kɛ la an bɛ se ka mɔgɔ caman dɛmɛ mais bi mɔgɔ caman de tɛ layiru fabaga ye ne ka baara min kɛ mɔgɔ min ye a bɛ taa mɔgɔ waa yirika la mais mɔgɔ min ka layiru fa a tɛ tɛmɛ mɔgɔ loro la c'est à dire fɔlɔ n tun bɛ baara kɛ k'a f'u ɲɛna i seko bɛ min ye i y'o f- i y'o di wagati dɔ la n nana n tun bɛ wari fɔ mɔgɔw ɲɛna n bɛ se ka 2 miliyɔn fɔ dɔw ɲɛna sefa quoi ou bien 1 miliyɔn sefa fɔ dɔw ɲɛna n bɛ waa kɛmɛ fɔ dɔw ɲɛna n bɛ fɛnkɛ mais dɔw b'a fɔ ko wari ka ca a bɛ tan mais olu yɛrɛ bɛ ban ka wari gbɛrɛ don a la min ka ca tuguni kɔ dɔw bɛ biye ta ka taa afiriki k'o bɛ t'u yɛrɛ lakɛnɛya o bɛ se ka miliyɔn yirikaw don o la k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ɲina min kɔ jina dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ i sigiyɔrɔ jinaw de ye par exemple mɔgɔ minnu bɛ ameriki yan ni jinako problème b'i la ni jina minnu sigilen bɛ yan n'i ka décision ta k'i bɛ taa la afiriki le ka t'i yɛrɛ soigner jina ninnu b'o kalama donc a tɛna taa i kɔ afiriki yen n'a ma sɔn ka taa i kɔ f'i ye bɛn mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ min b'ayi wele ka i lana ni mɔgɔ tigi o tigi ma se ka i wele i bɛna taga ka taga fura minnu kɛ i bɛna ye i t'a ye la quoi i tɛna foyi kɛ o wagati mais n'i serikɔla sisan ka na i kɛ yɔrɔ la lana i kan ka ko min kɛ a b'o kɛ o de la mɔgɔ caman b'a ye ko n ka fura dɔ kɛ ko fura ɲana après eh, karo damadamani tuguni kɔ ko a ye serikɔla jina ninnu caman bɛ yen u tɛ naloma ye quoi i bɛ kuma kuma fɔ olu b'a bɛɛ lamɛnna donc n'i ka desiziyɔn ta k'i bɛna taga afiriki a tɛ taga i kɔ yen donc mɔgɔw ka kan k'o le faamu i bɛ yɔrɔ min na i bɛ dɛmɛ ɲini o yɔrɔ la d'ailleurs même n'i bɛ dɛmɛ yɛrɛ ɲinina afiriki yɛrɛ le mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ se k'i dɛmɛ k'i to afiriki kɔmi ne bɛ se k'a kɛ telefɔni na cogoya min na o mɔgɔw bɛ yen maa mɔgɔ le ka dɔgɔ i bɛ mɔgɔ min wele n'a bɛna can f'i ɲɛna mɔgɔ ka dɔgɔ n'i ka fɛn fɛn wele k'a y'i dɛmɛ a m'a f'i ɲɛna ko a tana le bɛ mèche ye a m'a f'i ɲɛna ko a tana le bɛ kanakolonbila ye k'a bɔ kɛnɛ ma o n'a ɲɔgɔnna ninnu a m'o f'i ɲɛna kɔni k'i ma le k'i wari bila ka na n bɛna misi san n bɛna saga san n bɛna ba san n bɛna nin kɛ olu fanba bɛɛ wuya le i bɛ wari tiɲɛ a la jinɛ ninnu tɛna taa parce que jinɛ bɛna condition damadamaniw le la quoi jinɛ bɛ bila mɔgɔ dɔw kɔ parce que olu ka a ya sira ta c'est à dire kafiriya sira sitanaya sira n'i bɛ mèche don n'i bɛ deke kanbani ninnu don k'i yɛrɛ exposer komi sitanaya sira de b'o ye n'i k'o ta a bɛ jina fanga bonya i kan nin fo an b'o fɔ k'o gɛlɛya pour que an balimamuso ninnu y'a faamuya hali n'i ka ala ko yɛrɛ bɔ a la i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ɲɛ kosɔn i bɛ i jija i b'i yɛrɛ sutura pour ne pas que jinɛw y'i ya fɛnkɛ ye diɲɛlatigɛ ɲagami an ye jate minɛ an yɛrɛ minnu bɛ jamanaba ninnu kɔnɔ europe kɔnɔ yɔrɔ ninnu ni ameriki kɔnɔ yɔrɔ ninnu la o starbaba joli joli de bɛ des multimillionnaires lon dɔw la u b'u yɛrɛ faga souvent overdose ni fɛnkɛ ninnu kosɔn annu yɛrɛ ka ɲɛbɔ mɔgɔ minnu ya diɲɛlatigɛ fɛ ils sont multimillionnaires déjà c'est à dire pour annu fɛ a ye réussila ka ban mɔgɔ dɔw bɛ taa furakisɛ ta ka a yɛrɛ faga mun de b'o kɛ jinɛ sitanaw le b'o pousser ka taa o bila o la dɔw bɛ yen olu bɛ a ye den faga dɔw bɛ yen olu bɛ taa bɛn muso dɔw kan aw pourtant muso camanba yɛrɛ bɛ borila i kɔ mais mun le b'o kɛ jinɛw bɛ se ka taa don dɔ la a tigi bɛ taa bɛn muso dɔ kan o kama a diɲɛlatigɛ bɛ ɲagami o kosɔn adamaden n'i bɛ ko ko kɛ n'i ma ala taala ta ko bila la i ka kɛ kerecɛn ye ka kɛ silamɛ ye i laban ye eh, tiɲɛni de ye tiɲɛni bɛ se i ma an tɛna star tɔgɔ fɔ mais mɔgɔ minnu bɛ news suivi kabini wagati janjan i b'a ye star cɛlamɔgɔ ninnu caman ya ko bɛ ɲagami ni musoko problɛmuw le ye souvent a dɔw bɛ a ye seko tɛ i b'a ye star musomanw olu ya ko bɛ ɲagami ni cɛko problɛmuw le ye a bɛ taa bɔ ni cɛ dɔ ye minnu bɛ se ka i ja ta et puis ka a caron diɲɛ na c'est à dire olu yɛrɛ yecogo maaya social bolo ma i b'a ye a ka fisa ni olu ye yecogo ma quoi mais i bɛ taa yɛrɛ di olu dɔ ye ma mun le b'a ye pousser o k'a bila o la sitana le b'a ye pousser k'a bila o la c'est comme sitana bɛ se ka muso fana ni ka don muso la komi k'a fɔ cogoya min na a bɛ taa yɛrɛ di cɛ dɔ ma et puis après o kɔfɛ sisan a bɛ se k'a regretter donc jinɛ bɛ se ka muso manipuler cogo min na olu cogoya olu le b'o ye a bɛ se ka kafoɲɔgɔnya kɛ ni muso ye cogoya min na o cogoya le b'o ye a bɛ dɔw ya furuko ɲagami ka dɔw ya denko ɲagami ka dɔw garijɛgɛko ɲagami Eh, a bɛ se k'i ya garijɛko ɲagami cogoya min na a b'i ya baara ka don i ye baarakɛɲɔgɔnw la i bɛ goyaya mɔgɔw ye jinɛ yɛrɛ bɛ se ka don mɔgɔ yɛrɛ la yɛrɛ k'i kasa bɔ ale bɛ fɛn kasama dɔ ta parce que puisque ale bɛ se ka don i fari la a bɛ don i fari la k'i kasa bɔ i bɛ ko goya mɔgɔ dɔw ye donc ka mɔgɔ dɔw lɔn minnu yɛrɛ ya baara tiɲɛna o kosɔn n'u bɔla o kasa bɛ bɔ n'o donna so kɔnɔ kasa foyi t'o la donc o fɛnkɛ eh, détail dɔw le b'o ye o muso ta côté ye donc cɛw ta côté sisan cɛ minnu bɛ yen ni jinɛmuso b'o fɛ a bɛ se ka problɛmu nase cɛ ma n bɛna o dɔ ye détail dɔw di inshallah ala faamuya ko ɲuman d'an ma donc ni jinɛmuso jarabila cɛ la a kun ka ca dɔw bɛ yen olu bɛ se ka bɔ depuis bɛmaw la jinɛ kabila dɔ bɛ se k'i bila famille dɔ kɔ kɔmi jina dugu dɔ bɛ se k'i bila fami dɔ kɔ kɔmi jina jina uh, jina fami dɔ bɛ se k'i bila mɔgɔ kelen kɔ walima fami dɔ kɔ donc ni bɛnbaw timina o bɛna denw o bɛna faw fɛ ka na denw fɛ ka na mɔdenw fɛ ka jigin ainsi de suite donc sisan ni jina muso le b'o la n'i ye cɛ ye olu jarabila kabila min na mɔgɔw la walima fɛnkɛ min ya mɔgɔw la o bɛ sisan ka na ni muso le bɛ ni muso nana jarabi cɛ la a bɛ taa sira damadamani kan ni muso jarabila cɛ la ni jarabi jinamuso min bɛ n'a jarabi ka bon kojugu a t'a to fiyewu cɛ ye furu cɛ ye muso furu donc a bɛ cɛ latanga ka bɔ muso furu ma cogoya min na ni cɛ ɲɛbɔla muso min fɛ a bɛ taga don o muso la ka cɛ goya o muso ye walima muso bɛna ko dɔ kɛ min b'a to cɛ yɛrɛ tɛ sɔn k'i bila a kɔ bilen a bɛ se ka taa don musow la k'a to muso bɛ taa kafoɲɔgɔnya kɛ ni cɛ tericɛ dɔ ye walima a bɛ taa don cɛ tericɛ dɔ la min bɛ ɲɛbɔ muso fɛ et puis olu bɛna na sira dɔ ta min bɛ goya cɛ ye c'est-à-dire i bɛ se k'a latanga ka bɔ muso ya furu ma ɲa o ɲa ma jinamusow b'o ɲɛɲini donc n'i taara bɔ dɔ kɔ sisan k'i bɛna o le furu k'a sɔrɔ ale bɛ yen ale tɛ fɛ k'i ye furu a bɛ taga don olu ya mɔgɔw la k'i ya ko goya olu ye a bɛ se ka taa don fana ni muso la k'a bila ko kolonkɛ dɔ la donc i bɛ obligé k'a fɛngɛ o de la i bɛ cɛ dɔw ye minnu bɛ se ka furu kɛ ni jinamuso b'o bolo jinamuso jarabini cogo dɔ i b'a ye i bɛ muso kelen ta a i b'o bila a bɛ filanan ta i b'o bila i bɛ sabanan ta olu de bɛ furu la wagati bɛɛ ni muso i tɛ se ka bɛn a yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka mun de bɛ yen mun de bɛ na ni n'o problème nana s'i ma dɔrɔn n'i bɛ to k'a ye sɔn muso dɔ bɛ na musolamɔgɔ bɛ na i ma sugo la ka kafoɲɔgɔnya k'i ye c'est que jinamuso le b'i kɔ donc ni jinamuso ni jarabi bonyana kojugu a t'a to dɔw bɛ furu mais dɔw bɛ yen olu b'a to a ye t'a bɛ se ka furu a bɛ se ka kɛ adamaden muso bɛ k'a bolo kɔmi jinamuso bɛ k'a bolo donc o bɛ se k'a ma dɛmɛ dɛmɛ ko dɔw la et puis ka kow latimi mais n'a jarabi bonyana kojugu a bɛ bloqué bloqué yɔrɔ caman na pour que i bɛ bɔ o la fo k'i bɛ se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ se k'i dɛmɛ a sira kan mais ni ka taa jinatigi dɔw le fɛ k'olu dɛmɛ k'olu sugu gɛn tuma dɔ la a ka gɛlɛn jinatigi ninnu bolo parce que jina bɛ mɔgɔ dɔw bɛ jina le wele ka jina kɛlɛ donc banabagatɔ ya jina n'o fanga ka bon ni filabɔla ya jina ye a tɛ se ka gbɛn komi jina adamadenw bɛ cogoya min na jinamuso fana ni n'a tɛ fɛ fiyewu k'i ye furu walima i ye bila muso wɛrɛ kɔ i bɛ se ka se ɲɔgɔn ya n'i bɛ fɛ ka ni ka muso dɔ convaincu a ye bɛɛ jarabila ɲɔgɔn na i bɛ fɛ ka bɔ ni muso ye wagati min na a bɛ se ka don i fasi la ka cɛ bɔ cɛya la o bɛ se k'o kɛ nka a bɛ se ka cɛ bɔ cɛya la sur place à la minute même jina bɛ se o se bɛ jinaw ye quoi donc fira ko t'o la i bɛna fira sugu sugu ta o tɛ se k'o régler donc cɛ dɔw bɛ yen olu ya cɛya bana sababuya bɛ masɔrɔ o de fɛ cɛya bana b'o la o tɛ se ka fɛn kɛ muso in la donc sisan u b'a jate minɛ ko fɛnkɛ le bɛ bana b'a la i bɛ fira sugu caman ta donc i bɛ to fira olu yɛrɛ ta la olu firaw yɛrɛ bɛ i bana sugu dɔ gɛrɛ d'i ma parce que i m'a lɔn ko jinamuso le b'i fɛ o le k'i bɔ cɛya la donc pour que i bɛ bɔ pour que i bɛ furakɛ o la fo ka jinamusow le gbɛn ka bɔ i kɔ pour que i bɛ se ka fira ta sisan ni jinamusow bɔla i kɔ la i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ mais tant que n'o cas ma régler furuko tɛ bɛn i ma dɔw ma cɛyako tɛ bɛn dɔw ma a bɛ se ka dɔw garijɛgɛ tiɲɛ a bɛ se ka dɔw ya ko camanba ɲagami ça dépend jinamuso min bɛ cɛ kɔ o ya jarabi bɛ cogoya min na quoi donc souvent i b'a muso dɔw fana n bɛna segi kɔ muso ya yɔrɔ kan dɔɔni muso dɔw bɛ u cɛ ka ɲi o yɛrɛ ko bɛɛ dafanin bɛ i b'a ye furu tɛ ka se k'a sɔrɔ anw bɛ ɲɛbɔ musow fɛ cogo min na olu fana bɛ cɛ ɲuman fana nɛgɛ fana to o cogo la quoi donc mɔgɔw kan ka u ya kow ɲɛɲini ala sira kan ka i yɛrɛ latanga ka bɔ jina sitana ninnu ma parce que a kɛnin bɛ ka yɔrɔ caman minɛ sisan muso min bɛ yen n'o minɛnin bɛ jina i bolo ni ka pourcentage minɛ a bɛ se ka taa 97 à 98 pourcent an bɛ wagati min na sisan jinaw kɛlen bɛ ka minnu minɛ d'une manière à une autre c'est à dire n'i ma min ye a ye k'o ya mɔgɔya ɲagami i b'a ye a bɛ dɔ ya furu ɲagami c'est à dire i bɛ taa mɔgɔ dɔw le sɔrɔ olu ya furu yɛrɛ sala kun tɛ se ka fɔ a la quoi cɛ tɛ se k'a fɔ ko wayi ko muso ya ko le goyala n ye o si tɛ yen mais i b'a ye a ya furu ɲagamina parce que jina sitanaw le donna u ni ɲɔgɔn cɛ u ya furu sa pour que muso ye kɛ jina jina jina ye to muso bolo walima cɛ ye to jina jinamuso bolo donc o siraw le bɛ donc mɔgɔw kan ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ mais mɔgɔ caman de bɛ yen olu de b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko na ala ko ko tiɲɛ bɛ ko min na ele adamaden uh, senin fila se t'i ye foyi i sɔrɔla a ma mɛn yɛrɛ i bɛna sa fana ni a tɛ mɛn e b'a fɔ ko non ko tiɲɛ tɛ jinɛ ko nin na ninnu bɛɛ ye nin ye problɛmu min bɛ yen ni tili yɛrɛ di mɔgɔ dɔw ma mɔgɔ minnu ye escrocs ye komi adamaden yɛrɛ a diyala adamaden ye cogo min na k'a yɛrɛ di escrocs ma par exemple ne bɛ baara kɛ n bɛ duwawu de kɛ ji kan ka mɔgɔw ma dɛmɛ n'i k'a fɔ n ko ok n k'a tana le ye mɛsi ye muso dɔw b'a fɔ ko non ne ma pɛrɛ ka mɛsi to yen ok a tana le bɛ sɔninfara ye a tana le bɛ jɛnɛya ni fɛn ninnu ye dɔw b'a fɔ ko non k'olu ma pɛrɛ o la donc n'i ma pɛrɛ o la i bɛ taa taa sitanamɔgɔw le fɛ olu bɛn'i ka wari dun k'i ka fɛngɛw kɛ donc i man tɛ k'i plaindre bilen parce que sira ye sira fila ye ala ya sira ani sitana siraw donc n'i ka sitana sira ta ko ko k'i sɔrɔ o yɔrɔ la i i yɛrɛ le k'o laɲini quoi donc o tɛ ala tala nɔ ye sisan cɛlamɔgɔ ni jinɛcɛ jinɛmuso jarabila cɛlamɔgɔ la a bɛ se ka jarabi na nɔgɔya cɛ bolo cogoya cogoya la jinɛmuso in b'o ɲɛɲini donc ni cɛ jarabinin bɛ muso dɔ le la a b'o muso ɲɛda ta ka na cɛ kɔ ka na kafoɲɔgɔnya kɛ ni cɛ ye a bɛ se ka kɛ sugo ye n'a a tagala ɲɛfɛ kojugu a bɛ bɔ sugo la ka kɛ réalité ye quoi o bɛna bara mɔgɔ dɔw la quoi mais mɔgɔ minnu b'a problème na olu b'a kalama quoi a bɛ na i ma vis à vis adamadenya sawura la o bɛ kɛ quoi walima a bɛ se ka taa don muso dɔ la komi cɛ musow ta bɛ cogo min na ka taa don muso dɔ la ka na o ci i ma la i bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ n'o ye c'est comme i bɛ kafoɲɔgɔnya kɛla n'ale ye donc o taga sira dɔw de fana bɛ o ye donc an bɛɛ b'an yɛrɛ kɔlɔsi olu signe ninnu n'olu bɛ na i ma i b'a ɲɛɲini i bɛ bɔ a la cogoya min na o fɛnkɛ la donc jinamuso olu bɛ musow le ɲada ta muso minnu ka di cɛ ye a bɛ se ka ele yɛrɛ ka ele yɛrɛ bɛ jate minɛ i tɛ se ka se muso min ma fiyewu a bɛ se ka président muso ɲada ta ka na bɔ n'i ye walima a bɛ se ka star ba dɔ ɲada ta o muso dɔ ɲɛda ta ka na bɔ n'i ye o n'a ɲɔgɔnna ninnu c'est à dire min bɛ se ka nɔgɔya i ma i b'a to i b'a faciliter sugo la olu bɛ se ka ya image ninnu changer quoi donc eh, muso ninnu jinɛmuso ninnu b'a yɛrɛ changer ka na cɛ i ma o o sira olu le kan donc a bɛ se ka kɛ sababuya ye ka adamaden muso ko goya ɔn eh, fɛnkɛ cɛ ye ka adamaden muso ni jinɛmuso bɛ cɛ dɔw bolo adamaden muso a tɛ se ye o la quoi a bɛ dɔw fana pousser k'olu bila pédéya la parce que u tɛna nege sɔrɔ adamaden muso la u bɛna ɲɛɲini ɲagɛrɛ ma jina b'a plaisir pousser ka taa bila a cɛ ɲɔgɔn kan donc muso fana ta bɛ kɛ o cogoya la donc i bɛ se k'i yɛrɛ latanga ka bɔ a ma cogoya min na o bɛ i b'i yɛrɛ i bɛ ala daliw kɛ n'i y'a i yɛrɛ ma se k'ala daliw o fɛnkɛ ne kɔni bɛ an ala y'a dɛmɛ n bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ ka i bɔ o la mais fo wari de bɛ k'i bolo k'an wele dɛ n m'o fɔ k'u bɛɛ parce que dɔw bɛ n wele kɔrɔbɔli yɛrɛ bolo ma dɔ k'an wele ka bɔ mali la wolo na ye bon faut que n bɛ a yɔrɔ fɔ pour que n'a tigi b'a yɛrɛ lɔn quoi n k'a lɔn k'an wele k'an kɔrɔbɔ le quoi mais euh, n ka kuma yɛlɛ mina mina ten dɔrɔn k'an wele ko a ko jinamuso dɔ b'a kɔ donc ne bɛna kuma min fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛna n wele kɔrɔbɔli sira kan n'i ko ko fɛn fɛn b'i kɔ ne bɛ alaw tala dali ala y'o kɛ i kun c'est-à-dire ni k'an wele ko jinamuso de b'i kɔ k'a sɔrɔ jinamuso t'i kɔ i bɛ kɔrɔbɔli de la i bɛ se ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ ni n ka min lɔn n b'o ɲininkali n b'o o jaabi mais ni k'an wele k'an kɔrɔbɔ le ye k'a lɔn ni n ye escroc le ye walima n tɛ escroc ye o n'a ɲɔgɔnna ninnu ka y'an temps perdu manamanakan bɔ la n bɛ alaw tala dali mɔgɔ mɔgɔ bɛna n wele avec faux profil ka olu kuma suw ninnu fɔ ko min t'i la k'o le b'i la n bɛ alaw tala dali ni ala y'a na sebagaya ye mɔgɔ mɔgɔ bɛna n wele o sira o kan k'o k'o wiya nara yɛrɛ la ala y'o kɛ o tigi la voilà parce que sisan n'i ko k'i bɛ ɲa ɲa o ɲa ma i bɛ mɔgɔw dɛmɛ telen ka ɲa o ɲa ma i bɛna sitanamɔgɔ dɔw de sɔrɔ minnu bɛna i wele k'i a temps perdu walima ka manamanakanw fɔ quoi voilà donc mɔgɔ min k'an wele a tigi k'an wele ka bɔ mali la ko jinamuso dɔ b'a kɔ k'a ka miliyɔn kelen ni kɔ o dépense o la ko waaye ni n bɛ se k'a dɛmɛ a ka numéro ye yan a bɛ tan a bɛ tan n ko ok n ko n bɛn'i dɛmɛ n ko joli de b'i bolo n ko wari da min b'i bolo i b'o fɔ n bɛ i dɛmɛ ni o ye quoi peut-être o de barala a la n ko ok n ko a ye taga ji ta n bɛ dugawu kɛ ji kan k'a d'a ma a ma n wele o kɔ bilen i bɛ dɛmɛ ɲinina mɔgɔ fɛ a tigi ko k'i ye taa ji ta k'a bɛ i madɛmɛ i dɔ ma i ma fɛnkɛ bilen donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu camanba de bɛ kɛ o kosɔn wagati dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ sɛgɛn wele la quoi mais mɔgɔ mɔgɔ bɛna n wele a ye n wele numéro direct kan k'a sɔrɔ sisan n'an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya n bɛ se ka a ye ta whatsapp walima fɛnkɛ tɔ ninnu kan sinon texte message ninnu temps tɛ n bolo ka olu bɛɛ lajɛlen karan quoi anu ne ta nin ye ala ya sɔnni de ye ala ye n sɔn nin na sugo de la n bɛ wuridili min kɛ o ye sɔlatu de ye cela kan kabini fitini n tun b'a kɛ waa kelen kelen tele kɔnɔ ah, n bɛ baara kɛ ni tɔgɔ min ye o la ilaha illallah muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka n ya kow lɔn o bɛ se ka taa facebook eh, youtube kan n ya fɛn dɔw bɛ yen depuis l'an 2009 fo sisan n bɛ question caman développer jinaw ya kow kan dabari kow kan a n'a ɲɔgɔnna camanw an bɛ wari min sɔrɔla sisan an b'o le ta ka diina dɛmɛ n'a ye quoi ka karansow lɔ ka misiriw dɛmɛ o n'a ɲɔgɔnna ninnu an bɛ diina le dɛmɛna hali ni kerecɛn dɔw n'a ye ka teri kerecɛnw lɔn n bɛ se ka deplase ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na alhamdulila ala k'o nɔgɔya an ye quoi donc n tɛna don o detaye dɔw la mais même ni n ka eglizi le sɔrɔ k'olu mako le bɛ n na n bɛ taa dɔw le kɛ ji kan ne t'o waaju ne bɛ dɔw le kɛ ji kan u b'a ta u b'a min k'u yɛrɛ mako dilan n'a ye se tɛ ne ye se tɛ ji ye se bɛ ala taala le ye mais ala tɛna jigi ka mɔgɔ dɛmɛ faut que mɔgɔw ye le faamu alahu taala bɛna sababuyaw le fara fara ɲɔgɔn kan adamadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ fɛn dɔ lɔn tɔ kelen ele t'o lɔn ayi bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka ala ya diina dɛmɛ ka se ka adamadenya yɛrɛ dɛmɛ n bɛ kerecɛn dɛmɛ n bɛ jobatola dɛmɛ n bɛ i ka kɛ diina sugu sugu la adamaden sugu sugu i ka k'a sugu sugu la ne bɛ se k'i dɛmɛ ni ala ya dɛmɛ ye n bɛ silama dɛmɛ mais silamaw ta condition de b'a la a tana ye min ye muso n'i bɛ mèche don n tɛ se k'i dɛmɛ n'i bɛ sɔnin don n tɛ se k'i dɛmɛ n'i bɛ vernis la n tɛ se k'i dɛmɛ donc o tanaba olu le b'o ye n'i bɛ kaba yira durumu ninnu kɔnɔ n tɛ se k'i dɛmɛ quoi parce que euh, min fɔla n ɲɛna sugo la ne bɛ baara kɛ o le kan sinon ni n ka n ta kafiriya sira kan n b'a miiri ko yanni san n kɛla multimillionnaire ye en dollar quoi ou bien multimilliardaire même o faamuya o bɛ bara mɔgɔ caman na ni n k'a fɔ a bɛ bara la mais pourquoi i t'o kɛ non olu ye sitana siraw le ye quoi ni n k'o daminɛ yan sisan wari yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ le n bɛ exemple dɔrɔn d'ayi ma n'i le mɔgɔ min ko k'i bɛ karabali baara kɛ ka cɛ karaba muso ye ka muso karaba cɛ ye ka waritigiw karaba fangantanw ye n'i ko k'i b'olu kɛ i bɛ wari camanba le sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ hali yan même n'i k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko 5000 dollars ou bien 10000 dollars k'i bɛ baara dɔ k'a ye o sira kan a b'a di pourquoi parce que n'a ka 10000 dollars d'i ma walima 5000 dollars d'i ma a bɛna taa wari ko fɔ mɔgɔ min fɛ a b'ale demander 30 mille dollars ou plus ale b'a wari sɔrɔ o la ni fana ka kɛ muso le ye ka cɛ dɔ karaba muso ye a bɛ se ka taa a bɛna waritigi le ɲini a ka wari min d'i ma nin a bɛ se k'o tɔɲɔgɔn camanba sɔrɔ ni cɛw ye donc olu ye sitana baaraw le ye quoi o daluya b'an bolo sira yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ kan ni mɔgɔ mɔgɔ kɔni i muso i furumuso yɛrɛ yɛrɛ sisan ka manamana le don a yɛrɛ la walima mɔgɔ dɔ le nana ka na a kunna tiɲɛ i ma o bɛ fɛ ka taga n'a ye la ni k'an wele o karabali baara o o kɔni n bɛ se k'o kɛ o kan quoi là o ye furu ye mais k'a fɔ k'i bɛna muso dɔ le furu walima i bɛ fɛ ka furu cɛ dɔ ma ko k'o baara o kɛ n tɛ sɔn o ma voilà donc daluya caman bɛ yen ni ala taala ya dɛmɛ ye min dila n ma n bɛ se ka min kɛ mais n ta ko bɛɛ bɛ taa silamɛya ta sira le kan min bɛ taa ni silamɛya sira ye n b'o kɛ min tɛ taa n'o ye ne t'o kɛ wari si tɛ se k'an bɔ an ja kan bilen o banna quoi voilà depuis 94 depuis 94 an bɛ ameriki yan san mugan ani kɔ an ka waritiw ye ka fagantanw ye ka wari sɔrɔ ka gwɛlɛya dɔw kɛ diɲɛ ye sababu sababu le ye quoi n bɛ yɔrɔ min na nin ye sisan n bɛ baara min kɛ o ye eh, à part ça là n bɛ tɔrɔki bori le kɛ quoi n bɛ wari min sɔrɔ n tɛ se k'o fɔ n tɛ waribatigi ye quoi mais n'ala ya dɛmɛ ye n tɛ dɛsɛ n yɛrɛ kɔrɔ ala ka kɛnɛya di an bɛ se k'o baaraw kɛ ka an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye inshallah n'a ka diya mɔgɔ min ye i bɛ se ka taa google kan i b'a bila tɔrɔki chauffeur bɛ se ka wari min sɔrɔ ameriki yan baara la quoi là i bɛ se k'o ɲalɔn quoi n b'o fɔla min kosɔn parce que ne tɛna se ka don sitana baara le fɛ wari kosɔn quoi o tɛ kɛ quoi voilà donc n bɛ fɛn min fɔ a bɛɛ ye ala ko le ye ni min ta bɛ taga n'o ye n b'o kɛ min ta tɛ taga n'o ye an b'o to yen quoi n'ala taala ya dɛmɛ fana an bɛ dugawu kɛ ka ala an bɛɛ lajɛlen sɔn ne kɔni bɛ miliyari le ɲini na n b'o dugawu ɲini i fɛ a y'o dugawu k'an ye inshallah donc ni jinamuso nana cɛ ma sisan a bɛ ka caman causer a bɛ ko caman a bɛ dɔw ɲa a bɛ dɔw tiɲɛ a bɛ kɛ sababuya ye ka mɔgɔ dɔw ya furuko gwɛlɛya kɔmi o détail di cogoya min na a bɛ se ka cɛ dɔw saramaya i bɛ diya mɔgɔw ye i bɛ diya musow ye i bɛ diya diɲɛ bɛɛ ye o bɛ girin i kan nka tuma dɔ la n'i ka don sira dɔw fɛ minnu bɛ muso minnu bɛna kanuɲɔgɔnya ɲini i fɛ n'i k'a fɔ k'i bɛ bɔ bɔ n'o caman ye a bɛ se ka kɔ don i la donc avantage dɔw b'a la tiɲɛni dɔw b'a la fo k'o bɛɛ le fɔ pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogoya min na ni jinamuso bɛ cɛ kɔ jinamuso dɔw bɛ yen minnu bɛ furula cɛw ma mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a ɲini ka jinamuso furu kɔmi muso dɔw bɛ olu b'a ɲini ka jinacɛ furu o bɛ kɛla quoi mɔgɔ dɔw bɛn'a fɔ k'i tɛ fɛn min ye i b'o furu cogo di i tɛ fɛn min ye i b'o furu o a furu cogo le bɛ yen a ka ɲi a man ɲi mais mɔgɔ dɔw bɛ don a sira fɛ dɔw bɛ yen i bɛ se ka timi mɔgɔ dɔw fɛ minnu bɛ se k'i furu jinamusow ma kɔmi dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ se ka layiru ta jinamuso ninnu ye o bɛ furu kɛ sugo bolo ma n'i k'a ye i furula muso ma sugo la sira fila lo kelen bɛ yen o kɔrɔ bɛ taga i bɛna furu min kɛ o koɲa bɛ yirala i la dɔ bɛ yen o ye jinamuso minnu b'i kɔ olu bɛ furu i ma sugo bolo ma donc n'i sɔnna sugo bolo ma o kɔrɔ le bɛ k'i sɔnna olu ya furu la donc mɔgɔ caman bɛ yen minnu furunin bɛ jinamusow ma o m'a lɔn dɔw bɛ olu ka i t'a lɔn parce que dɔw bɛ yen a b'a ye fɔ olu ɲɛna olu fana bɛ sɔn a ma a fana bɛ a wuridili dɔw kɛ walima dɔw b'a sɔnni dɔw ni fɛn dɔw kɛ a olu yɛrɛ le sɔnna o ma quoi mais jinɛ ya relation caman bɛ yen a caman bɛ a tɛ a tɛ laban ka ɲɛ parce que olu ka diɲɛlatigɛ tagacogo an'i ka diɲɛlatigɛ tagacogo tɛ kelen ye donc e kan ka bɔ ka t'i ka adamadenya koɲɛw ɲɛɲini donc olu fana ni m'o ta yɛlɛ ye a bɛn'i bila programme dɔ kɔnɔ i tɛna se ka programme ninnu suivi quoi donc c'est pas bien i bɛ layiru ta a ye ni alahu taala ka jinɛ silamɛw bɛ yen jinɛ kafiriw bɛ yen jinɛ silamɛw bɛ bɔ mɔgɔ minnu ye c'est que tuma dɔ la olu bɛ sira telennin kan quoi maa dɔw bɛ se ka bɔ bemaw la ka jigin komi jinɛ silamɛw bɛ yen n'i ka taara suratul jin kɔnɔ jinɛw b'a fɔ cila ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko kafiriw bɛ an na silamaw fana b'an na kurana kan min fɔla ni an k'a faamuya an n'u jina silamaw anw sɔnna ma olu ala fana ko ko ale ala taala ka adamadenw ani jinɛw le dan k'ale ala taala bato donc o la an b'a lɔn ko jinɛw fana bɛ bato kɛla o la tuma caman bɛ yen jinɛ kafiri dɔw bɛ se ka don mɔgɔ dɔw la mɔgɔ dɔw bɛna ayatal kurusi karan ka kurana yɔrɔ caman karan jinɛ ninnu tɛ sɔn ka bɔ jinɛ tɛ sɔn ka bɔ condition min kama conditionw ka ca mais n bɛna damanin fɔ i bɛ kurana aya min karan dɔw b'a karan n'i ye quoi o ka kurana lɔn komi i fana ka kurana lɔn cogo min na hafizul kuraniw fana bɛ se ka sɔrɔ u la olu perewu n'u fɛn ninnu bɛ yen donc sisan ni mɔgɔ min bɛ yen ni jinɛ bɛ a tigi la i bɛ k'ala dali kɛ pour que jinɛ ye bɔ a tigi la n'o tigi tɛ mɔgɔ telennin ye i bɛna na kurana min karan ni jina bɛ se k'a karan n'i ye a tɛ bɔ i bɛ ala dalicogo bɛɛ lajɛlen ala tɛ sɔn parce que mɔgɔ min bɛ mɔgɔ min bɛ a problème na o tigi bɛ peut-être a, a ka dakan di jina ninnu ma donc o le bɛ mɔgɔ dɔw ya koɲa gbɛlɛya a b'a fɔ ko non ko fakiri sa k'an dɛmɛ ko a ma se non ile yɛrɛ le ma sɔn puisque n'i ka dakan ta jinɛ ye k'i bɛna furu n'i ka dakan ta jinɛ ye k'i bɛna sɔn n'i ka dakan ta jinɛ silama ye ale tin'i bila sɔnli ni fɛngɛ ninnu kan mais a bɛ se k'i bila sira dɔ kan tuma dɔ la i ya adamadenya tɛna se ka taga ni min ye n bɛna exemple dɔ di ni jinɛ silama ko i ma ko ok n b'a fɛ an bɛ alahu taala bato ɲɔgɔn fɛ an bɛ ala daliw kɛ ɲɔgɔn fɛ i ye to ka yasin karan siɲɛ biyirika sɔgɔma sɔgɔma yanni i bɛ bɔ o tɛ ala ko ta ko ye o a ka lɔnniya dɔ le d'i ma mais est-ce qu'ile ya adamadenya programme bɛna se k'o suivi wa donc o le tɛna se ka kɛ donc n'i k'a damina n'i ma se k'a kɛ ale b'a jate mina k'i ka eh, layiru tiɲɛ c'est-à-dire ala bato la c'est comme i bɛ ala tɔgɔ di i, i mɔɲɔgɔn ma cogoya min na quoi aa ka to ala y'an dɛmɛ donc o siraw kan jina musow o bɛ bɔ adamaden cɛw ye sira camanba kan donc n bɛ ka o damadamani de di donc komi k'a fɔ cogoya min na a bɛ se ka don cɛ la ka cɛ bɔ cɛya la a bɛ se ka don cɛ la ka cɛ mangoya musow ye a bɛ se ka don cɛ la k'i mandiya mɔgɔ gɛrɛw ni fɛngɛw ye a bɛ se k'i ya ko yɛrɛ yira mɔgɔ gɛrɛw la o bɛɛ bɛ sela kɛla quoi sisan mɔgɔ minnu bɛ wuridiliw kɛ k'ayi wele k'ayi furu walima k'a fɛngɛ olu bɛɛ bɛ na ni condition de ye kɔmi k'a fɔ cogoya min na tuma caman condition na a tɛna se ka bɛn donc an y'an yɛrɛ kɔlɔsi o la ala faamuya ko ɲuman d'an ma mɔgɔ minnu bɛ facebook kan ni question bɛ mɔgɔ min fɛ a bɛ se k'a question in taper ni n bɛ se ka min jaabi minnu jaabi titre ye jumɛn ye

la n bɛ se ka question olu jaabi ni ala sɔnna ma la mɔgɔ gɛrɛw bɛ se ka o faamuya sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ radio samatigila la olu bɛna kɛ lamɛnli ye ten inshallah lon wɛrɛ n bɛna question olu ya question jaabi parce que n bɛ direct là sur radio samatigila n ya foli bɛ lamɛnlikɛbaga bɛɛ lajɛlen ye an'an kanubaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ selimafoli kɛla an ya foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ala san hɛrɛ siyaya

2494 donc ni mɔgɔ min k'an wele o kan direct la tuma caman kɛ ka di k'o le ta les autres là n b'olu ta bon ça dépend ni réseau bɛ n bolo bien réseau tɛ n bolo mais sisan programme min bɛ n bolo ka damina juma samedi ani dimanche la n bɛ se ka mɔgɔw ta o la quoi donc lon tɔ ninnu la n bɛ baara gbɛrɛ le kɛla quoi ne bɛ tɔrɔki le borila mɔbiliba n b'o le borila donc temps ɲɛnama tɛ n bolo nka o lon minnu fɔ nin n bɛ se ka mɔgɔw ta o lon olu le la n'o bɔra a la tuma dɔ la n'i ye ka n weele tɛna téléphone ta n y'a téléphone datugu donc ni mɔgɔ min k'o programme lɔn juma samedi

boobu tane tontu ne ka minnu fɔ ala faamuya ko ma d'a ma donc mɔgɔ minnu bɛ radio sɔmatigila kan n'ala sɔnna ma n bɛna a lalɔ nin yɔrɔ nin na yan si radio sɔmatigila n ka foli bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen radio kan min ye facebook ye dans cinq minutes inchallah je vais arrêter n bɛ foli bila lamɛnkɛbaa bɛɛ lajɛlen ma

Jinaw bɛ don jinaw bɛ kanuya kɛ ni adamaden ye cogoya jumɛn jina cɛ bɛ bɔ musow fɛ cogoya jumɛn adamadenw bɛ se ka jinaw furu cogoya min na o n'a ɲɔgɔnna ninnu la détail di olu de kan quoi les relations sexuelles avec les djinns voilà donc fɛn min don a bɛ kɛ la quoi parce que n b'a ye facebook kan wagati dɔw mɔgɔ